Panali tauni ina yotchuka komanso imene idadzaza ndi anthu a ndalama zawo. Mutaunimu mudali banja lina la bambo Kelvin amene mkazi wawo dzina lake lidali Thandiwe ndipo adali ndi ana atatu. Bambo Kelvin amagwira ntchito kubanki ngati maneja. Pamene Thandiwe, mkazi wawo, amangokhala pakhomo kusamalira ana, kuphika ndi zina zotero. Linali banja losangalala kwambiri. Ankakhala mwamtendere, amaseka, kusewera limodzi angakhalenso kuphika kumene. Ndipo anthu ochuluka amalisilira banjali popeza adali ndi chilichonse kuphatikizapo ndi mtendere womwe. Tsiku lina monga mwa nthawi zonse bambo Kelvin adapita ku ntchito. Masana a tsikuli kudabwera msungwana wina dzina lake Lita yemwe adali ndi vuto limene limafunika kuti akumane ndi a maneja a bankiyi. Lita anafotokoza za vuto limene anabwerera ndipo Kelvin anamuthandiza bwinobwino. Ndipo atathandizidwa, awiriwa adapitiriza macheza awo ndipo adasinthana manambala. Kenako anayamba kutumizirana mameseji tsiku ndi tsiku komanso kuimbirana lamya. Apa n'kuti Lita ankagulitsa nsapato, zovala komanso zikwama pa benchi mu msika wa mtauniyi. Kuphatikizapo, adali ndi kagulosale kakang'ono. Ndipo Lita ndi Kelvin adapalana ubwenzi. Koma apa n'kuti Lita amadziwa ndithu kuti Kelvin ali pa banja ndipo ali ndi ana atatu. Popeza amamkonda kwambiri Kelvin, Lita adasangalala nazo zokhala side chick yake, kapena kuti MG2. Ndipo awiriwa amakhala moyo wosangalala koma wamseri. Amayenda m'marestaurant osiyanasiyana kudya zakudya zodula ndi kumasangalatsana. Kelvin amamva kukoma kuyenda ndi Lita malo osiyanasiyana popeza adali mkazi wokongola kwambiri kuposa mkazi wake. Awa adali malingaliro ake chabe. Chifukwa cha chibwenzichi, zinthu kunyumba kwa bambo Kelvin zinayamba kusintha. Anayamba kubwera mochedwa, osafotokozera, komanso ankamuyankhula Thandiwe mokuwa komanso mokwiya angakhale pa zinthu zing'onozing'ono. Lita ankalimba mtima kupitiriza chibwenzi ndi Kelvin ngakhale anali pa banja chifukwa cha mabodza amene Kelvin amamuuza. Ah, mkazi wanga anakakhala kuti amadziwa kuphika bwino ngati mmene umaphikira iwe, ah, nyemba zimakhala zolimba sizipsa bwinobwino, nthawi zonse amakhala wokwiya ngati chipande cha nkhandwe, sindimam'kondanso. koma ndikungokhalira ana anga. Mwana woyambayo akadzangofika zaka 18, ndidzamusiya. Izi zimapereka chilimbikitso kwa Lita kuti tsiku lina adzakhala Mrs. Kelvin. Ndipo amakana amuna ena banja chifukwa cha mabodza amene Kelvin amamuuza. Koma kunena zenizeni, mwatchutchutchu, Kelvin ankakonda kudya zakudya zimene mkazi wake amamuphikira. mpakana mphuno yake imasefukira. Amakonda kuseka limodzi ndi mkazi wake akamaphika komanso ankanyadira banja lake akafika kunyumba. Ngakhale kuti nthawi zina amabwera usiku komanso kumukalipira mkazi wake. Chikondi pa banjali chinalipo ndithu. Kelvin atapita kosamba adasiya foni yake patebulo. Ndipo panabwera meseji yochokera kwa Lita imene idaonetseratu kuti awiriwa anali pa ubwenzi. Thandiwe sadapange mavuvu pa tsikuli, adangotenga nambala ya Lita poganiza kuti akakumane naye mkaziyu. ndi kukambirana kuti amusiye mwamuna wake mwaulemu. Popeza kuti Thandiwe amasangalala nalo banja lake ndipo sadafune kuti ana ake akule opanda bambo kapena mayi kukhala limodzi, Thandiwe adamuimbira foni Lita ngati akufuna kumugula malonda ake ndipo Lita adamufotokozera pamene benchi yake inali mumsika. Thandiwe atakumana ndi Lita adafika mwaulemu ndi kumulonjera moleza mtima. Ndipo adadzifotokoza kuti iye ndi mkazi wa Kelvin. Chonde ndikukupempha uthetse chibwenzi ndi amuna anga. Ungandiwonongere banja. Uku kunali kupempha kwa Thandiwe kumuuza Lita. Ndipo Lita atamva za nkhaniyi anayamba kuseka. ikoma guys ndiye mukudzandiuza ine inu osakakangana ndi amuna anuwo bwanji mukuwaopa mukawauze amuna anuwo ngati mukufuna kuti iwowo ndi ine chibwenzi chithe koma kundiuza ine palibe chimene chingachitike chifukwa amuna anuwo amabwera okha kwa ine sumatha kuphika umangokhala wokwiya nthawi zonse mwachidule siwe mkazi wabwino ndipo nthawi ina iliyonse amuna akowo akusiya Mawu awa adamveka ngati munthu akumubaya mumtima Thandiwe ndipo adangonyamuka kubwerera kunyumba mtima ukuwawa osayankhula kalikonse popeza Thandiwe sanali mkazi wobweretsa maphokoso ndipo kunyumba Thandiwe sadaonetse kukhumudwa kwina kulikonse olo kuwafunsa amuna ake za Lita amangopitiriza kukhalabe mkazi wabwino Amaganiza kuti akawamfunsa amuna ake za Lita, mwina zibweretsa phokoso m'nyumbamo zimene zingapereke mwayi kwa amuna ake kuti amusiye. Ndipo iye chikhumbokhumbo chake chonse chidali chokhala ndi banja labwino, ana ake ndi kukula ndi makolo onse. Chifukwa cha ichi adangokhala chete ndi kumaphinjika mu mtima. Patatha miyezi ingapo, Kelvin adamugulira shopu Lita ndipo adasiya kuyala zinthu zake pabenchi ndi kukalowa mushopumo. Apa moyo wa Lita tsopano udayamba kubeba. U MG2 adayamba kumva nawo kukoma. Thandiwe, kumbali inayi, anali akudwala mutu pafupipafupi chifukwa cha nkhawa. Ankaganiza kwambiri ndipo analibe omutulira. Tsiku lina akuchoka kumsika, chifukwa chokuti adali m'maganizo kwambiri, wanjinga yamoto adamugunda ndipo adamwalirira pomwepo. Uku tsopano kunali kupumula kwa Thandiwe kusiyana nawo mavuto a m'dziko lapansi. Kelvin atamva za nkhaniyi adalira kwambiri popeza amam'konda ndithu mkazi wake. Apa m'pamene adazindikira kuti Thandiwe adadziwa za ubwenzi wake ndi Lita koma amangopinyizika pansi. Adalira Kelvin ngati mwana wamng'ono tsiku la maliro a mkazi wake. Koma kwa Lita kudali chisangalalo popeza adadziwa kuti tsopano nthawi yayandikira yokhala Mrs. Kelvin, palibenso chomutchinga. Ndipo akakhala mu shopu yake amalingalira atavala diresi loyera akupanga ukwati ndi Kelvin.

Koma zaka ziwiri zidadutsa koma Kelvin sadayankhuleko cha banja chilichonse kwa Rita. Ndipo Rita akafunsa za mapulani ake, Kelvin amangomuyankha kuti, Ndikuona ngati panopa kukwatira, akwathu ayankhula kwambiri, ndidakalirabe mkazi wanga. A Rita pozindikira kuti palibenso chilichonse chimene chingaphinje kuti iyeyo akhale MG1, amangomvetsera ndi kumvetsetsa, osatsutsa, kumpatsa nthawi Kelvin uku akudikirira tsiku la ukwati. Tsiku lina kutacha monga mwa nthawi zonse, Rita anapita ku shopu yake ndipo adapenza envelope ya yelo ndi pepala la waiti mkati ili pa khomo la shopu yake. Atatsegula adaona zozizwa. panali khadi ya ukwati. Okwatiwawo adali Kelvin ndi mkazi wina watsopano wokongola kwambiri. Izi zinamudzidzimutsa Rita. Khalani pomwepo kuti mumve zotsatira za nkhaniyi.